Can you see? Na so, na so, na so, another one again. God go punish them.
Yes. Go near. The same Okigwe. Yesterday, 10th of August. Mm. ha bịa abịa Okigwe ha na-egbuchi youth from from 18 years go up ha na-egbu ha egbuchi ha isi from 17 years go up ha buru ha ha gbuo ha gburu ha isi from 17 years go up ha gbuo onye ha gburu onye ahụ isi ha na-egbu from 18 years go up ha gbuo onye ọbụla ha gburu civilian ha onye ọbụla ha gburu ha gburu ya isi ha gbuo mmadụ ha gburu onye ahụ isi ha gbuo mmadụ ha gburu onye ahụ isi

This time around, the Musa and the Asari guys, they came in battalions. They entered in part, they entered one particular community there in Okigwe and they started slaughtering people. Ha na-egbuchichi ndị mmadụ, na-egbu ndị mmadụ ka ebe a na-egbu ọkụkọ. The worst part of it bụ na onye ọbụla e gburu e bere isi. Ọ bụrụ na i nee anya enwesi videos ndị da like enwere one young guy kịta na nọ far from this video kịta na that young guy tọwa na ebe ahụ ebepụrụ ya isi anyị ama ebute ya nso maka na platform a agaghị eme ya allow ka a fụ ya but the news is indeed a very sad news e gbuchiri ndị mmadụ na-ebesisi ha isi gbakashia ụlọ ndị mmadụ bukọsịa properties and anything ọbụla dị valuable ha fụrụ there kedu ụdị ihe na-eme n'obodo a kedu ụdị ihe na-eme n'obodo a

gbuo mmadụ buru ya isi lee civilian gbuo onye ahụ buru ya isi maka youth gbacha ụlọ ndị mmadụ ọkụ gbacha ụlọ ndị mmadụ ọkụ leenụ n'Okigwe amanọdịwa look at ihe Naijiria zoo mere lekwa ụlọ ndị mmadụ zuo ihe niile ju n'ụlọ ndị mmadụ ma mmiri ihu ma ihu ha ka juru n'ihu ma ụlọ ha mebiri emebi ka nkụ biko lee ihe ndị Naijiria army mere ụlọ shop ụlọ ndị mmadụ n'Okigwe yesterday being 10th ihe ha mere ụlọ ndị mmadụ gbuo ofu onye ebe a buru ya isi ofu civilian buru ya isi lee ma shop ndị mmadụ leenụ m ụlọ ndị mmadụ ha makachara gate gaa n'ụlọ ofesi ihe nile juru n'ụlọ gwụrụ agwụ today 10th as in yesterday 10th

Chineke ajụ e nwere ebe a na-akpọ abattoir e nwere ebe a na-akpọ abattoir n'Abuja abattoir e nwere ndị a na-akpọ IRT this IRT bụ ndị police mana ọkwa ha bụ ha na-ejide ndị kidnappers and all that so na that place ka m nọ maru that na mmadụ ga-abụnwu a commissioner of police bụrụkwa lawyer at the same time hmm. ndị a ndị a ndị a ndị a kwadoro na ha kwadoro anyị ọfụma o ifu ebe police police mee gị arrest bụ ya bụ barrister na-ekpe gị ikpe orderly orderly na-ejideru chief judge akwụkwọ na-achịpụtara ya akwụkwọ bụrụ onye gọọmenti kwụrụ ụgwọ for them to take you in akwa ife onye elu jiri afọ ama m pụta nkwekwu okwu biafra

God Almighty, please come and help us. So people are being pied anyhow in Okigwe. People are being pied anyhow in Biafra land. People are being pied anyhow. For how long shall we take this? For how long shall this go? Unto God Almighty we call for help.
from government ka m wee hapụ ije ije Chineke kpọm na Biafra na that day ka ọnwụ m ga-ezute m onye ọbụla tie ise and n'ahịa ka m nọ mie so o nwere ego onye ọbụla unu si mụ sign ya na cheque a m ga-asign m sign ya bụ ọnwụ m ka m na-asign gịnị ka o mezi ọ dị epickzi call m biafra mem mụ na so many of my big people ama m ndị m mean by big people ha ncha niile most of them adị epickzi my call so ọ dịrị easy ọ dịrị easy otu ndị mmadụ si chee ya ị nwere ike ike kwute okwu Biafra n'iru a sị gị no problem no problem mana afụkwa ha nụ na ị dị serious onye ọbụla enye gị chance some of the big man nọ gị n'akụkụ na-ese asị let's go let's go ha fụ how serious you are they will give you chance that is what is happening to us in this land Biafran land
asị m asị m na m bụ pastor yes one one chief sị m that na kedu ihe ọ ga-eji ama that I'm not going back from Biafra kedu ihe ọ ga-eji ama that na e nwee ihe shake m that I will not drop kedu ihe ọ ga-eji ama that na o rute echi ma m drop ha gba- gbaba ọhịa m kpụta iru afọ ọnụ m a adị m akpụ ya akpụ m kpụgodu nke a adị m akpụ this place m kpụta ya chisi ya na tebụl sị ya this thing should be a oath I took that na m ga-anọ ndụ a for Biafra and no going back tọsi ya ga-asị bụ na ego m gwụrụ mana as long as na ọ mma- chineke ka m- na ọ freedom ka m ji eje chineke ama nkwe ka m nachi azụ to that level ndị mmadụ na-eche na m ga-anachi ọ ma nkwe because o nwe ndị na-eche ka anyị mee ihe before ha dị serious and anyị ga-eme ihe anyị ga-eme ihe anyị nọ full time e nwere ihe m gwa one reverend father we go do something now asị m reverend father because ọ sị m na ya ma nnụ ọgụ m sị ya na ya ma nnụkwa ọgụ mana Reverend Father ị ma na Jizọs n'onwe ya bụ nwoke ike even from the heaven they know that na ọ bụ even from heaven they know that na ọ bụrụ na mmadụ anwụrọ ihe a ma mme nya nwa mmedo adị ji were ọbara ya wee gbarụ mmehie Nigeria will never take us serious if we don't show them seriousness

achọrọ m ịma how many how many mụwa ga eh, ah, eh, how many trailer mụwa ga-ewetenwu n'akwa Biafra as in uniform Biafra ọ bụrọkwa the army ọ bụrọ nke army ya uniform Biafran uniform mm-hmm. ka m wetagodo nke ndị my village complete ma ụmụ nwanyị ma nwoke nke Ebonyi steeti ọ bụrụ na that day a na-eme nchete Biafra onye ọbụla yiri the akwa mhm. because ofu onye yirie army akpụrụ ya mmadụ naabọ yirie police akpụrụ ya mana anyị dị 1000 yirie ha pụta ha gbafee ya agbafe because majority by the time ọ na-eme otu a na Anambra by the time ọ na-eme otu a n'Enugu by the time ọ na-eme otu a nụnwa n'Imo steeti Abia steeti na ana Igbo niile then the second thing I need bụ i create Maazị Nnamdi Kanu I mean maazị Nnamdị Kanụ e nwee maazị Nnamdị Kanụ ịtọ na Abakpa main market maazị Nnamdị Kanụ ịtọ na Obosi Mgbuka Obosi e nwee maazị Nnamdị Kanụ ịtọ na Abia steeti nwee maazị Nnamdị Kanụ ịtọ na Aba ebe a na-eme shoe nwee maazị Nnamdị Kanụ to that level of capacity and determination anyị conquer that um, ofu onye adịghị eme ọhịa once we conquer it when this Mazi Nnamdi Kanus no longer Mazi Nnamdi Kanu when this Mazi Nnamdi Kanus jam together Ebube Jesus will rest in peace. because eh, a bịa na family a mụcha onye ọbụla onye ọbụla jụcha oyi ụfọdụ ga na-abụ ndị family ọsọ ọ na-adị mma a mụta barrister mụta nke a mụta nke a sị mụtakwu onye ga na-anụ ọgụ eh. so bikonu em maka ndị jụrụ ajụjụ before e nyedibe m ego maọbụ any support time ahụ luo m ga-eme ka unu marụ and eh, before m mee ka unu marụ unu ga-afụkwa na evidence fụ ebe e jelu fụ ihe a na-eme ehe m ga mana I- I don't believe na o nwe ihe ga-emegide because adị m eri the money na ava m Aye, nta- o nwe ndị mmadụ ndị mmadụ dị very trishik i wepụta na i nwere ego ha ewepụtara gị na ha ma eri ego so you must be mm-hmm. wise you must be very very wise so before i nye anybody anything you have to create a strategy that you will monitor that person and make sure ya mee before o nwere ndị nke m nyegoro ọrụ ndị nke m fologoro already but I have to trust you first I have to trust you first and make sure na ị man ji power je mewe mmadụ intimidate daddy o nwe o nwe otu anyị nọ ebe a nụnwa achọghị m iji obi nwanne gbọsisi anyị enwe e some things nwoke na-edose and some of those things bụ defense nwoke you get biko ka anyị ka jidegodi otu a but my happiness bụ na ụmụ nwanne m na ha aghọta m nwayọọ nwayọọ n'ọzi na problem m na-enwe bụ na anyị na-enwetenwu ndị e jiri ego buy na a ga-enye ha ego ha as in ị gwa ha na ị ga-enye ha ihe ha niile ha need Mana ndị nke ahụ jikwa n'ego ka ka a ga-esi enweta ha ọ yanwa bụ ije anụnwa m ji efi ejegasị so that ka onye ọbụla ji aka ya gbuo onwe ya hapụ ịsị na nwanne ya gburu ya and ị ma o nwere ihe ị ga-eme mmadụ asị na ị kwanyegoro ya ugwu ịma ka igbo be anyị si dị so all that ugwu ka m na-akwanyegasị now ka m mekie sure that na m fulfill all mandate and enwere ihe mụ na His Excellency na Ghana kparụ m nakwa eche ka m ga-esi follow that idea because the more ị na-emeet these people the more ka ha na-enyekwa gị their own wisdom and ihe ha gabigago political and all that so o nwekwa one idea o nye m n'ihe m na-aga ije so and I'm trying to execute the idea you know enwere onye ga-apụtanwu even some of the things I do here m na-apụta na-ekwu sometimes I don't think na some of us ga-emenwu ya because anybody mee kparam a bịa kpụrụ onye ahụ anybody mee kparam a bịa kpụrụ onye ahụ mana ha ka na-esetiri m traps even ma ebe anụnwa anyị na-akpa ihe anụnwa ha na-awatch m they are watching me they are following every step ọ yanwa mee na ọ bụrụ ihe niile i watch asụbeghị m oyibo taa because m chọrọ ka anyị kpọọ akpa nkata siri ike mana don't be surprised even ma n'igbo nwa anyị na-asụ bụkwara ihe ụmụ nwanne anyị bụ ndị igbo bụ ihe ga-ele anyị agwa m ya ndị IPOB a sị m ha that na IPOB dị 100 40 bụ saboteurs ọ oke nọ n'ụlọ oke nọ n'ụlọ bịa gwara nke nọ n'ọhịa na azụ dị na ngịga ndị lenwu Nnamdị Kanụ ndị lenwuru Nnamdị Kanụ ịmazi etu ndị ahụ dị ma onye ga-apụta ebe a soro si anyị ee ebube jizọs kee ka esi aga just count me in count me in adị m acount gị in sir until i pray about it until i see that your money is not your your your love is not for money ego ebube Jizọs but for love of Biafra love of your people ị ga-anatakwa mkparị maka Biafra yes I will yes. it is sure that na achọkwa m this um, um, nke anụnwa ndị African Africa ndị ọcha ji jide anyị n'oru enwere ihe anyị na-etikarị I will die for my brother

because they know that it's war onye mee njisi aka ọ bụrụ na anyị ga-akwụsịtụ ịyọdụgodo ndị a sef ka anyị werugodo ofu obi chọọ this Biafra nchọta ya then ka anyị gwazie Nigeria that na onye ha jikwe bụ country nwe ọ bụrọ Nigeria property
anya uwe anọ n'ime na awadịgbo anya ka ejiwe na-asọ ha jide Nnamdi Kanu nna nke ya ha biko e sendara ha letter please atara arụ please adọrọ ọ dị ka a na-eche ka emezizi ebe a na-eme ka ọ dabịa from above
ọ na ndị mmadụ ọ na-abụ m na-ekwu adị m na-agwa ha sị ya that na if we keep on shouting release Mazi Nnamdi Kanu they will not release him they will not because ọ dị ka nwaanyị ku nwa n'aka nwaanyị ku nwa n'aka na-eti nyere m aka o nyere m aka o agụụ na-egbu mụ na nwa m o nyere m aka o then o nwe one person dị dị dị na mmadụ na ndị mmadụ ga-anụ olu nwaanyị na ha nụrụ nwaanyị otu ọ na-eti nyere m aka o nyere m aka ha nwee ike inye ụmụaka ego